De sa situatzione de sas universidades de Nùgoro e Aristanis nd'an faeddadu custu manzanu in sa reunione de sa Commissione Bilànciu de su Cussizu regionale chi est esaminende su testu de sa Finanziària duamila e sèichi, custu manzanu, at intesu sos responsàbiles de sos duos cussòrtzios universitàrios chi an faeddadu de sos problemas chi depene afrontare. Sa Finanziària duamila e sèichi pro sas universidades isparghinadas at postu chimbe milliones e seschentos baranta miza euro. Sas universidades de Nùgoro e Aristanis assicurana cursos de làurea ligados a su territòriu. A diferèntzia de sas universidades de Casteddu e Tàtari registramus un'aumentu de sos iscritos, at nau su commissàriu de su cussòrtziu de Nùgoro Fabrizio Mureddu, e custu cheret nàrrere chi s'oferta formativa est cunforma a sos bisonzos de su territòriu de sa Sardigna intrega. Pro cussu sa Regione depet àere un'ocru de riguardu pro permìtere a sos cussòrtzios de ativare una programatzione pluriennale pro pòdere organizare menzus s'oferta formativa e ispèndere menzus su dinare. S'annu coladu sos cussòrtzios ant dèpidu parare fronte a una minimada de sos finantziamentos arribada a metade de annu, at nau su presidente de su cussòrtziu de Aristanis, Gian Valerio Sanna. E pro andare a dae innantis, amus dèpiu fàghere anticipatziones de cassa de recuperare in sos bilàncios de sos annos imbenientes. E cust'annu b'at a èssere un'àtera mutzadura de chentu baranta miza euro. Nois imbetzes pedimus de cunfirmare a su mancu s'istantziamentu de su duamiza e bìndighi pro permìtere a sas universidades de ch'acabare su pianu de rientru. A pustis de sos espostos presentados a sas procuras de sa Repùblica de Nùgoro, Tèmpiu e Casteddu, contra a su procedimentu de installatzione de s'Istatzione Radiobase in Carrera Iglesias in Nùgoro, su Comitau contro l'Elettrosmog de Nùgoro e su Comitau de sos Citadinos diretamente interessados non si firman e cheren arribare a su TAR. Ma pro lu fàghere bi cheret dinare e duncas su Comitau at apertu una sutascritzione pro collire su tantu netzessàriu. In una nota su Comitau iscrivet chi bi cheren prus o mancu milli euro petzi pro presentare sa pràtica e pro cussu an fatu s'apellu a sos tzitadinos pro contribuire a sas ispesas. Su dinare si podet dare in d'unos cantos locales commerciales, palestras e asilos de su bichinadu de Monte Gurtei ube cherent pònnere s'antenna. Su Comitadu contro l'Elettrosmog est oramai dae medas a meses chi s'est mobilitadu contra a s'istatzione Radio Base chi diana chèrrere pònnere a curtzu de s'iscola primària e de s'infàntzia de Monte Gurtei, de su sanatòriu, de una ludoteca, de una palestra privada e de su cuadrìviu. Su Comitau aiat partecipau a sas bator cunferèntzias de servìtziu chi an analizau su procedimentu contra su cale ant presentau sos espostos a sa magistradura e in prus contra s'antenna aiant colliu puru mille e chentu bintichimbe firmas. In Sardigna su nùmeru de sas aziendas est in crèschida, francu cussu de sas de artesania chi sighit a minimare. In su duamiza e bìndighi puru, difatis, sa crisi de su cumpartu est andada dae innantis chin unu duos vìrgola duos pro chentu in mancu. Est su chi resurtat dae un'istùdiu de sa Confartigianato Sardigna chi at picadu sos datos de Movimprese, Unioncamere. Sas aziendas cantzelladas sunt istadas duas miza setichentos e bintichimbe, mentres cussas nobas petzi mille otichentos novantanove. Pro acatare unu nùmeru goi bassu de impresas artesanas narat s'assòtziu tocat de torrare in palas de dechesset'annos. Semus cuntentos chi parte de sas impresas sardas siat creschende e lu mustran sos nùmeros, iscrivet in una nota Maria Carmela Folchetti, presidente de Confartigianato. Ma semus apistichinzados pro s'artesania, chi at setanta battomiza traballadores e chi rapresentat su bintiduos pro chentu de s'atividade produtiva sarda, ma est tancande sos laboratòrios. Ube est tando sa ripresa chin sa cale totus si prenan sa buca? Chentza chèrrere èssere puzones de su malaugùriu, sa situatzione est grave e nois la semus denuntziande dae meda, non si podet fàghere sa finta de non bi la bìdere. Secundu sa Confartigianato finas a cando sa polìtica non s'at a render contu chi s'artesania at bisonzu de fainas apòsitas che a totu sos àteros setores econòmicos de sa Sardigna non s'at a bìdere mezoru. Su disacatu pro como est istadu trantziu, iscrivet s'assòtziu, petzi gràssias a sas impresas che a cussas de s'edilìtzia e de s'impiantìstica chi an isfrutadu su primu e su segundu pianu pro sa domo e sos incentivos energèticos e pro sas ristruturatziones. Garantire a totu sos impiantos isportivos unu defibrilladore chi in casu de problemas a atletas o ispetadores permitit un'interventu lestru e prontu chi podet sarvare sa vida. Supra sa chistione su cussizeri regionale de su PD, Piero Comandini, at presentadu un'interrogatzione a s'assessore regionale a sa Sanidade, Luigi Arru. in atuatzione de sa normativa in vigore, ma mescamente pro sa securesa de totu sos atletas est netzessàriu chi in cada palestra e in cada istrutura isportiva bi siat unu defibrilladore e fintzas addestrare e formare cantas prus pessones possìbile pro l'impreare comente si deghet. Su cussizeri Comandini ammentat chi sa formatzione e s'informatzione pro impreare su defibrilladore sunt de importu mannu pro intervènnere chin profetu, Si nono, su perìculu est chi bi siat su defibrilladore ma nemus iscat a l'impreare bene. Pro como s'autorizatzione est cumpetèntzia petzi de sos centros operativos chent'e deghe oto, ma Comandini pedit a s'assessore si siat possìbile a delegare entes reconnotos e autorizados a fagher sa formatzione a dare sas autorizatziones cunforma a sa normativa. S'Asl de Nùgoro est zai impinnada in sa chistione e in sas chidas coladas in Nùgoro at fatu unu seminàriu pro sas sotziedades isportivas chi, in base a su decretu Balduzzi, ant s'òbrigu de àere unu defibrilladore e personale cualificadu pro l'impreare. In Itàlia, dae su duas mìgia e ses a oje, sos isportivos mortos de repente sunt istados chimbichentos novantaduos, chimbichentos sessantases òmines, chentu otantases chin prus pagu de trintachimb'annos, Chentu e duos fini tesseraos e tres isportivos professionistas. A pustis de una chida de pasu, ca sa gara chin su Taba Sassari l'an trantzia a su tres de martu, sa Pallacanestro Nùgoro sàpadu torrat a jocare in su campionau regionale de Serie D. Sos Sirbones an a andare a S'Alighera pro adobiare una formatzione chi s'acatat a mesu tretu de sa classìfica. In s'istajone regulare sos pitzinnos de s'allenadore Marco Moledda an semper sparegiadu chin sos catalanos ca an bintu una partia peròmine. A s'andada, in s'Alighera, fit acabada chin su puntègiu de chimbantachimbe a barantabàtoro in favore de sos catalanos, mentres in sa Palestra Coni sos nugoresos aian bintu sessantachimbe a chimbantoto. Sas duas formatziones an ses puntos de distàntzia. Sos sirbones sun ùrtimos paris a s'Azzurra Basket Oristano. Sos nugoresos però an una partia de recuperare, in custos meses s'iscuadra est crèschia, at cumpresu su chi podet fàghere, una binchida chin sos catalanos lis diat bestire ànimu pro artziare in classìfica e bìere sos resurtados de s'impinnu chi bi sun ponende.